sunguruba so min bɛ a ka ca ba kelen ye 95 pourcent musulman bɛ dugu min na gulɔmiyɔrɔ so min bɛ a ka ca ba tan ni fila ye 95 pourcent musulman bɛ dugu min na saba gouvernement nin bɛ wari suɲɛ a bɛ tila k'a fɔ ko k'olu bila mɛ jakarita sonw mana jakarita suɲɛ k'u bɛ taa feere waa bi naani waa mugan olu bɛ minɛ k'u jeni k'u faga mɛ ne y'a ye minnu bɛ miliyari suɲɛ mali kɔnɔ ko k'olu to yen hɔrɔnden dɔw de bɛ tila ka bɔ olu bɛ tila k'u disi gosi k'olu ye halaladenw ye k'olu ye yɛrɛwolodenw ye k'olu ye mali saba olu ye mali den ɲumanw ye e n balimaw jamana in gɛlɛyara dɛ dɔ bɛ se ka sonyɛli kɛ cogo di bakari togola ye miliyari min sonyɛ ne bɛ n kali mamadu la a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ a bɛ se ka baara joli di zeniw ma a bɛ se ka hôpital joli aménager k'a di maliyɛn denw ma mais Bakari Togola kelen k'o wari ta ka taa muso duuru furu Bakari Togola ɲɔgɔnna ba kɛmɛ de bɛ Mali kɔnɔ a ye Maliki to yen a k'a ka baara kɛ quoi IBK de y'a ta IBK Maliki ta k'a bɛ seli a ma Maliki ta k'a bɛ sun a ma Maliki ta k'a bɛ taa hiji la a ye Maliki ta de sabula a b'a ka baara dɔn a ye cɛ in to yen cɛ in k'a ka baara kɛ aw minnu bɛ ka bɔ bi ko jamana ka gɛlɛ jamana bɛ tan jamana don tan jamana bɔ tan n ye n kali masa la ni ni sonyali dabilara mali kɔnɔ ni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ maliyɛn den tɛ sa ji kan ni sonyali dabilara mali kɔnɔ maliyɛn den tɛ sa sɛba moritani an kɔrɔ kuwa mɛ ko maliyɛn de bɛ taa moritani tunga la a bɛ mun da ne solo kan ala n'a kira de b'a dɔn e maliyɛnw a t'aw ɲɛ yɛlɛ sa aw ka mɔgɔ ko in bila an k'a tɔ kɛ jamana ko ye a ye mɔgɔ ko in dabila a k'a tɔ kɛ jamana ko ye kuwa bakari togola miliyari kɔnɔntɔn mɔgɔ minnu b'o duguma ala de b'a da dɔn ni nin wari bɛɛ labɔra bi a bɛ se ka baara di jeniw ma a bɛ siraw dilan mali kɔnɔ mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ karamɔgɔw da kan ka don sonyɛli min na k'u ka zonw minɛ k'u datugu hayidara i ye kuma dɔ fɔ i ka wajulu kɔnɔ walayi bilayi je suis désolé hayidara mɛ i ye galon tigɛ n bɛ n kali kuranɛ la n bɛ n kali n bɔkolo wolonfila la hayidara n'i tɛ se kuma la i da de kuwa ansaridini mɔgɔw a ye kangari da hayidara ye hayidara la juguya tɛ a la dɔgɔyama tɛ a la burujali tɛ mɛ karamɔgɔ e min ye ala dɔn ka kira dɔn ka ala ko ɲɛ dɔn saba minnu tɛ seli minnu tɛ sun e kumakan kosɔn n'olu dɔw donna silamɛya la ni jamaba de b'e kɔ kira ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ye fɔlɔ ko gulɔso dɔ ka wusa ni dɔ ye ayi eh, cɛ mali bɛna kɛ an b'an ko min an bɛ taa an ja min karamɔgɔ de kumakan filɛ ko bariso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ minnu saba minnu olu kan ka bariso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko k'o barisow to yen mɛ minnu t'o ɛrɛgili kɔnɔ ko k'olu ci eh, maliyɛnw hali bi mɔgɔw bɛ ka tugu hayidara kumakan de kɔ ni kumara na k'a ye cɛkɔrɔba dɔgɔya cɛkɔrɔba tɛ maloya ka n'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ hayidara a bɛ kuranɛ yɔrɔ min na ko gulɔso minnu autoriseli saba minnu bɛ règle kɔnɔ ko k'olu to yen amsaridini mɔgɔ bɛɛ k'a ta sanfɛ fo duguma a y'a ka wolodenw kosɔn aw ka bɔ ni tiɲɛ ye a bɛ kuranɛ yɔrɔ min kɔnɔ aw ka bɔ aw k'a fɔ an ye quoi aw bɛ se ka nin nin bɛ lakali cogo di donc o kɔrɔ b'a yira sungurubaso minnu bɛ règle kɔnɔ olu ka to yen a fɔra ko gulɔ man ɲi k'ali mɔgɔ kana gɛrɛ a la o n'e hayidara bɔra k'a fɔ ko gulɔso minnu bɛ règle kɔnɔ mali kɔnɔ gulɔso minnu bɛ règle kɔnɔ e cɛ nin bɛ ka kɛ mali karamɔgɔw ɲɛna nin bɛ ka kɛ mali silamɛw ɲɛna hali ni mɔgɔ min ma deli ka taa ekɔli la mɔgɔ min ma deli ka kuranɛ y'a ɲɛ la mɔgɔ min ma deli ka hali ala tɔgɔ mɛn a ɲɛ a kulo la quoi o b'a dɔn k'a fɔ ko saba ko gulɔ min man ɲi gulɔ min man ɲi surtout gulɔ feere surtout k'a fɔ ko ko gulɔ feere yɔrɔ ko k'o autoriser mali dun ye 95 pourcent musulman de tiɲɛ bɛ min wajulikɛlaw aw de tɛ fɛn dɔn wa ou bien aw bɛna aw sigi mun walayi ninnu tɛ wajulikɛlaw ye videomaniw de don fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ i t'a mɛn ninnu da fo ka diɲɛ wuli quoi hayidara nin bɛ lakali cogo di hayidara e mana jama ye dɔrɔn e t'a dɔn i bɛ mun fɔ ni kumara na a tɛ karamɔgɔ fɛ de hayidara t'anw balo a t'anw ka nasɔngɔ bɔ anw t'a ka nasɔngɔ bɔ a t'anw ka to sɔngɔ bɔ anw t'a ka to sɔngɔ bɔ mais adamaden n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ kuma kana sɔn ka fu fɔ quoi hayidara a bɛ kuranɛ saba a bɛ kuranɛ verset min kɔnɔ ɛ e cɛ ni cɛkɔrɔba ye sonyali kɛ o denmisɛnnin san tan ni seegin ka sonyali kɛ o cɛkɔrɔba san bi seegin ka sonyali kɛ o a bɛɛ bɛ wele cogo di de zon tɛ wa est-ce que denmisɛnnin san tan ni seegin bɛ taa vingt ans kɛ kaso la ko cɛkɔrɔba san tan ni seegin k'o fana ye sonyali kɛ k'o kan ka saba kalo kelen de kɛ kaso la ala yɛrɛ ko ko sonyali man ɲi aw de da y'a fɔ an ye ko n'i ye sonyali kɛ i bolo kelen in bɛ tigɛ ɛ e cɛ vraiment ne dabali banna quoi karamɔgɔ hayidara i ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ne solo tamani n'a f'i ye a b'e ni kuranɛ cɛ nkalon don ko gulɔso minnu da saba ko ka mali kɔnɔ gulɔso minnu bɛ règle kɔnɔ gulɔso minnu bɛ règle kɔnɔ ko k'olu to yen mais minnu tɛ règle kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a jira bɛɛ ka taa ta ni bari kɛmɛ o kɛmɛ ni bɛɛ taara ta bila règle kɔnɔ sa o man ka ci bilen hayidara hayidara i ye gulɔ autoriser mali kɔnɔ i sɔnna ne y'a f'i ye i ma sɔn tiɲɛ de don fana quoi a jara mɔgɔ min ye tiɲɛ de don a ma ja mɔgɔ min ye tiɲɛ de don hayidara nin kan ka bɔ da bɛɛ da kɔnɔ fo i karamɔgɔ hayidara usumani sherif madani hayidara da bilayi lezi i ye nkalon tigɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ dɔgɔyama tɛ quoi donc o kɔrɔ b'a yira hali ni i kelen k'i den i ka so kɔnɔ ka gulɔ min ala ɲɛ b'i la o man ɲi surtout e karamɔgɔtɔ ansardini diɲɛ bɛɛ bɛ min kɔ k'a ta magan fo madinɛ bamakɔ fo etats-unis ansardini jama bɛɛ bɛ hayidara de kɔ e ka tila ka n'i sigi maliyɛn denw ɲɛfɛ ko gulɔso saba minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko k'olu to yen hayidara ou bien baara dɔ b'i fana bolo de an tɛ min kalama de ni kumara nin na sa hee a tɛ karamɔgɔ fɛ hee a ye karamɔgɔ neni nenni tɛ fankelen fɛ i ye n'i ye nkalon tigɛ a bɛ cɛkɔrɔba nkalontigɛla i ye nkalontigɛla de ye denmisɛnnin nkalontigɛla i ye nkalontigɛla de ye sifin nkalontigɛla i ye nkalontigɛla de ye ala yɔrɔ quoi ni denmisɛnnin ye mɔgɔ faga ani ni cɛkɔrɔba ye mɔgɔ faga a bɛɛ lajɛlen ka kiti sabu a bɛɛ lajɛlen ka kiti tigɛ cogo de ye kelen ala yɔrɔ mais ne bɛ se ka nin faamu cogo di ko karamɔgɔ mali bɛɛ bɛ min kɔ e ka bɔ k'i sigi maliyɛn denw ɲɛfɛ hayidara ko wayi ko bariso minnu tɛ ɛrɛgili kɔnɔ olu de kan ka ci mais minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko k'olu to yen o tuma na mali 95 pourcent misilima tiɲɛ t'a kuma la dɛ hayidara ala yɛrɛ ko ko gulɔ man ɲi a bɛ n ni kuranɛ cɛ ne m'a fɔ ala de ko ko gulɔ man ɲi hayidara aw kumakan kan ka kɛ mun ye bi diɲɛ kɔnɔ ni se b'aw ye bi aw kan ka kɛlɛ de kɛ sabu hali bariso den kelen a man kan ka dayɛlɛ mali ko magan min tɛ 95 pourcent musulman ye ne ma bariso ko kuma mɛn magan kɔnɔ ayi pardon magan sabu mali diɲɛ bɛɛ bɛ taa ala ɲini yɔrɔ min na walahi ne ma deli k'a mɛn k'o ye 100 pourcent musulman ye a bɛ peut-être a bɛ kɛ dɛ ne kɔni ma deli k'a mɛn mais n ye mun dɔn n ye mun mɛn ko mali de ye 95 pourcent musulman ye mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru k'o de ye silamɛ ye mais aw ka mali ta k'a lajɛba ye mali quartier jumɛn bɛ yen mali bariso bɛ ɲini ka na caya ni misiri ye bi mali sungurubaso bɛ ɲini ka na caya ni misiri ye bi mais hayidara ko ko ni bariso autoriselen don sabu ko minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko k'olu to yen hayidara donc o kɔrɔ ni sunguruba min bɛ ka sungurubaya kɛ ɛrɛgili kɔnɔ n'i taara sungurubaya kariti ta i bɛ se k'a kɛ n'i taara sonyɛli kariti ta i bɛ se k'a kɛ zon ye a fɔra ko gulɔ man ɲi e kan ka denmisɛnninw gɛn u mabɔ gulɔ la de wa ou bien e kan ka denmisɛnninw laadi de u kana gulɔ k'u ɲɛsin gulɔ ma hayidara walayi bilayi talahi i bɛ ka gulɔ autoriser nin diyara amsaridini mɔgɔ min ye ne solo y'a fɔ nin ma diya mɔgɔ min ye ne solo y'a fɔ ou bien saba n'i ma da ne kumakan na i bɛ bɔ ni kuranɛ ye kuranɛ bɛ diɲɛ fan bɛɛ kuranɛ bɛ ji saba k'a ta a saba a paji fɔlɔ f'a paji laban a sɛbɛnnen don yɔrɔ min na ko gulɔ minnu saba bariso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔna la k'olu de kan ka autoriser olu ka to yen amsaridini mɔgɔ aw dun ka bɔ aw ka nin fɔ an ye dɛ n'a sɔrɔ bari bɛ karamɔgɔ bolo anw t'a kalama cɛ ɛ cɛ ko ninnu de ye ala mɔgɔw ye ko ninnu de ye kira mɔgɔw ye k'an kan ka tugu ninnu de kɔ ko ninnu de bɛ se k'u jɔ anw ni jahanama cɛ sini n balimaw a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa ɛ maliyɛnw aw tɛ saba aw tɛ bɔ dibi la ten aw k'aw ɲɛ yɛlɛ maliyɛnw hayidara bɛ nin fɔ cogo di ka nin kuma lakale cogo di nin bɛ ka bɔ mali karamɔgɔ belebele de da amsaridini mɔgɔw ka ala nin bɛ ka b'o de da amsaridini mɔgɔw ka kira nin bɛ ka b'o de da hayidara mun taara ka t'i ɲɛ da ala kan fo sanfɛ jibirila nana hayidara mun ta ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ɛ eh, cɛ maliyɛnw karamɔgɔ kana na walayi hayidara i bɛ ka saba i tɛ ka wajulu kɛ bilen quoi i bɛ videomaniya de la mun mana jigin i kunna dɔrɔn i b'i sigi i b'o de fɔ ne m'a ye kuranɛ kɔnɔ m'a ye hadisa kɔnɔ m'a ye jaburu jaburujaw je sais pas quoi ne ma nin ye foyi kɔnɔ quoi hali faransi yan olu minnu tɛ seli u tɛ sun u tɛ taa makan gulɔ bɛ gulɔ la n'i y'a min ka tɛmɛ ka mɔbili boli a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ taa kaso la wa i b'a i b'a amani sara fɛnɛ mais e hayidara da de ko ko bariso minnu saba minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ i b'a fɔ ni papiye bɛ baritigi min bolo a y'o to o k'a ka gulɔ feere ni papiye bɛ sunguruba min bolo a y'o to o ka sungurubaya kɛ ni papiye bɛ zon min bolo a y'o to o k'a ka zonya kɛ hayidara nin bɛ se ka bɔ e da cogo di an ka tila k'an sigi k'e bɛ fɛn dɔn o de kasɔn n'a fɔra ko hayidara tɛ fɛn dɔn a bɛ digi a nɔfɛ mɔgɔw la n balimaw mais n'i sigi k'a jate minɛ silamɛ bɛ se ka nin fɔ cogo di ala mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ cogo di kira kanubaga bɛ se ka nin fɔ cogo di mɔgɔ min ye ala dɔn ka kira dɔn k'a dɔn ko sɛba ko diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ sɛba adamaden i tɛ i tɛ se ka don arijinɛ kɔnɔ n'i ma na diɲɛ in kɔnɔ fɔlɔ i tɛ se ka taa jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ i ma na diɲɛ in kɔnɔ fɔlɔ mais hayidara i ye gulɔ autorisé mali kɔnɔ a bɛɛ ni mamadu cɛ maliyɛn denw hayidara ye gulɔ autorisé mali kɔnɔ sunamɔgɔ aw ɲɛ bɛ nin na dɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko ala ko ala yɛrɛ ko k'ala kana gɛrɛ sɛba ala kana ala kana gɛrɛ gulɔ la ko surtout k'a fɔ ko k'a majamu e cɛ karamɔgɔ ko ko ayi ɛɛ kariman fa mun de ɛɛ gulɔso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ a y'olu to yen minnu tɛ ɛrɛgili kɔnɔ a y'olu datugu ɔ ni ni ni mali gulɔ gulɔso feere yɔrɔ gulɔso feere yɔrɔ bɛ mali kɔnɔ ni nin bɛɛ taara t'a bila ɛrɛgili la sa donc ayidara que faire e bɛna mun kɛ sisan est ce que a kan ka bɔ e da bilen ko ka gulɔ haramu cɛ an ka miiri an ka kuma kuwa ayidara an ka miiri an ka kuma kuwa a kana na aw sigi k'a bɛ wajulu kɛ funɛya y'an bolo ka mɔgɔw tanu nkalon kan aw kana n'aw sigi k'a bɛ wajulu kɛ jeliya y'an bolo ka mɔgɔw tanu nkalon kan c'est pas possible mon grand balayira bonjour ni ayidara ma gulɔ autorisé ala ka sanpɛrɛn jigin ne solo tamani kan a b'e ni kuranɛ cɛ an minnu ma taa magan an minnu ma kuranɛ kalan anw b'a dɔn k'a fɔ mun ye mun ye kuwa mɛ usman sherif madan tarawele de ko ko mali kɔnɔ ko saba bariso minnu bɛ yen n'u tɛ ɛrɛgili kɔnɔ k'ale kan t'o ma dɛ ko mɛ minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko k'olu to yen nin kuma in ma bɛn ne ma bi a ma bɛn ne ma sini nin ka bɔ kerecɛn dɔ da ne solo b'a faamu nin ka bɔ bolisɔnna dɔ da ne solo b'a faamu nin ka bɔ selibali dɔ da ne solo b'a faamu mɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli karamɔgɔ min nɔfɛ karamɔgɔ min ye ala y'a ɲɛkisɛ den na n'o ye usumani serif madani ayidara ye ne m'a fɔ dɛ ayidara de ko k'a ye ala y'a ɲɛ la wa jibirila nana ale ta ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ an ye nin bɛɛ la mɛ an tɛmɛna nin bɛɛ la mɛ sisan 95 pourcent musulman mali kɔnɔ ko ka gulɔ saba gulɔso minnu bɛ ee maliyɛnw walahi walahi bilahi talahi tiɲɛ bɛ bange don dɔ n'a ma kɛ ala kana barika don n na ne delila ka nin f'aw ye n ko maliyɛnw n'a m'aw ɲɛ yɛlɛ don dɔ ayidara b'a fɔ aw ɲɛna yan ko tamani ka wusa ni makan ye a kɛra wa a ma kɛ ko yali ka taa magan saba yali ka taa madinɛ ko taa ayidara fa su lajɛ u y'a a mɔmuso su ne t'a dɔn tamani kira belebele dalen don yɔrɔ min na kisi ni nɛma b'a ye ayidara ko yen tagali man ɲi dɛ ko tamani tagali le ka ɲi maliyɛnw o ayidara kelen de tilara ka bɔ ka n'i sigi k'a fɔ maliyɛnw ye k'ale ye ala y'a ɲɛ la ko sa mɛna cogo min na masa y'a yira ale la ayidara a b'e ni kuranɛ cɛ hali hali kira ma ala y'a ɲɛ la kuma t'e ma cɛ an kana ɲɔgɔn lajɛ miseli wo fɛ sa aw kana wajulu kɛ ten dɔrɔn ko mun ye dabara janba fɔ ye ten sa a ye denmisɛnninw ko k'u jɛ k'u bɔ sira jugu kan sa aw kana gulɔ nege don denmisɛnninw na aw kana sonyali jigi denmisɛnninw kɔnɔ kuwa ni e karamɔgɔ yɛrɛ da ko e karamɔgɔba da ko ko gulɔso minnu bɛ c'est pas minnu bɛ c'est pas minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko olu to yen ni mun ye miliyɔn kelen sɔrɔ o bɛ taa baara dayɛlɛ ni mun ye waa kɛmɛ sɔrɔ o bɛ taa baara dayɛlɛ gouvernement ka se ka papier d'i ma dɔrɔn a banna aw de ko ko mali ye 95 pourcent musulman ye 95 pourcent musulman e bɛ tila ka gulɔ autoriser o jamana kɔnɔ cogo di kuma lasurunya la papiye tɛ baritigi minnu bolo olu ka yɔrɔ kan ka ci mɛ papiye bɛ minnu bolo olu ka olu ka yɔrɔ kan ka to yen ɔ ni ni baritigi bɛɛ taara papiye ta sisan dun ayidara ɛsike a kan ka bɔ e da bilen ko gulɔ sɛpa bɔn ni nin fɔra sa u bɛ wuli e ma karamɔgɔ faamu de cɛ kuma kuma tɛ fila ye kuwa n'i ko a ni sɔgɔma dɔrɔn sɛpa i ye foli de kɛ kuwa n'i ko a ni su dɔrɔn i ye foli de kɛ kuwa o tɛ negose kuwa ayidara jugu t'anw ye anw tɛ ayidara bali foyi la mɛ n'i bɛ bɔ k'i sigi ka kuma maliyɛn denw fɛ diɲɛ na a ye hakɛ to i y'a faamu n'i bɛ bɔ k'i sigi ka kuma maliyɛn denw fɛ ayidara bɔ i ka kuranɛ kɔnɔ kuma fɔ mɔgɔw ye bɔ i ka kitabu kɔnɔ kuma fɔ mɔgɔw ye aa mali non maliko gɛlɛyara quoi aw de ko mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ dɛ maliyɛnw a y'a lamɛn dɛ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ani mɔgɔ duuru o de ye silamɛ ye mali kɔnɔ mɛ bari joli bɛ mali kɔnɔ est ce que kafiridenw de bɛ taa gulɔ min na mali bariw kɔnɔ a bɛɛ tɛ silamɛdenw de ye bari joli bɛ mali kɔnɔ a ye taa atlantis la su in na a ye taa bibilɔsi la su in na a ye taa jamanbile la su in na a ye taa 223 la su in na mali kɔnɔ k'a fɔ nin bɛɛ fafalen bɛ se ka bɛn c'est pas 5 pourcent dɔrɔn ma mali dun ye 95 pourcent musulman de mɛ karamɔgɔ ayidara i ye nkalon tigɛ bi i ye nkalon tigɛ sini n'a bɛnna mɔgɔ min ma o don n'a ma bɛn mɔgɔ min ma sanpɛrɛn ka jigi kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ayidara ye nkalon tigɛ parce que ne ma deli k'a ye kuranɛ yɔrɔ si ko ala de ko a ka kuranɛ kɔnɔ c'est pas ko bariso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ bariso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ ko olu ka to yen bariso minnu tɛ ɛrɛgili kɔnɔ k'olu ka ci ne m'a ye n m'a mɛn mali karamɔgɔw cɛ n'an ma sariya dɔ ta don dɔ a bɛna gɛlɛya dɛ mali karamɔgɔw aw minnu bɛ fɛn dɔn aw minnu bɛ kuranɛ kalan aw minnu bɛ ala ko ɲɛdɔn aw minnu bɛ kira ko ɲɛdɔn ne ma deli ka nin mɛn ɲɔrɔ sirifikɛ da fɔlɔ ne ma deli ka nin mɛn sɛkina amawula da fɔlɔ ne ma deli ka nin mɛn daramɛ da kɔnɔ fɔlɔ kɔ maliyɛnw mɔgɔninfin kana i sigi dɔrɔn ko mun ka di ne dabara ye ne b'a fɔ jama bɛ n kɔ n mago tɛ mɔgɔ la ayidara e tɛmɛ n'o sadi kan kuwa ayidara ni mɔgɔ kelen ni fila b'i lamɛn diɲɛ ala anw videomaniw kuma bɛ kuma la an t'an sigi ka nkalon tigɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ walayi ayidara n'i ye tiɲɛ fɔ san pɛrɛn ka jigin kan a bɛnna ansaridini mɔgɔ min ma ne solo y'a fɔ a ma bɛn mɔgɔ min ma ne y'a fɔ tɛgɛ tɛ n ju la wa a tɛ n da la kuwa e tɛ se ka gulɔ autoriser 95 pourcent musulman bati kuyate belebele k'o bɛ cogo di nin ma don ne solo kun na dɛ depuis ala ye diɲɛ da ne ma deli k'a mɛ buye da fɔlɔ ko papiye bɛ baritigi minnu bolo a y'olu to yen papiye tɛ minnu bolo a y'olu ka yɔrɔ ci ayidara ko gulɔ man ɲi e tɛ se k'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna e tɛ se k'o fɔ eta ɲɛna bariso joli bɛ mali kɔnɔ bi sungurubaso joli bɛ mali kɔnɔ bi siniwaw ka sungurubaso joli bɛ mali kɔnɔ bi maliyɛnw karamɔgɔw aw kan ka kɛlɛ de kɛ ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ fo diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'aw ye kɛlɛ kɛ hali n'aw ma se ka bari bɛɛ datugu sa 100 purusan na a k'aw jija aw ka 90 purusan bari datugu kuwa 95 purusan musulman 100 purusan sunguruba 95 purusan musulman 100 purusan zo

sharp sharp bɔ n ka lini na quoi bon ne ne bɛ bloqué parce que n t'a dɔn e ye den modèle min ye quoi i y'a faamu voilà ne bɛ bloqué faneni tɛ yan baneni tɛ yan n'aw ka karamɔgɔ ye nkalon tigɛ o de bɛ fɔ n'aw tulo t'a fɛ k'a mɛn ni ayidara ye tiɲɛ fɔ ala ka n ka so ka bin ka n ka sa quoi ne tɛ ka mɔgɔw ta fɔ dɛ ne bɛ ka ala de ta fɔ ayidara ye tan quoi minnu ye kuranɛ kalan olu b'a dɔn solo bɛ ka mun fɔ quoi minnu bɛ ala ko ɲɛdɔn olu b'a dɔn solo bɛ ka mun fɔ kuwa nin bɛ se ka bɔ karamɔgɔ da cogo di ɔhɔn ɛɛ gulɔ minnu gulɔso minnu tɛ gulɔso minnu tɛ ɛrɛgili kɔnɔ tarimanfa minnu ye a y'olu ci ka bɔ yen gulɔso minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ a y'olu to yen o tuma sunguruba kariti bɛ minnu bolo a y'u to u ka sungurubaya kɛ a kariti tɛ minnu bolo a y'olu bali a la ɔ ni sunguruba bɛɛ taara kariti ta dun ni gulɔfeerela bɛɛ y'a ka baara bila ɛrɛgili la dun ayidara e bɛna mun kɛ e bɛ ka kuranɛ min kalan o tigi de ko ko gulɔ man ɲi e bɛ ka kuranɛ min kalan min ta o ye n'o ye ala ye o de ko ko sungurubaya man ɲi e bɛ ka kuranɛ min kalan min ta o ye o de ko ko sonyali man ɲi mɛ an an mali guvɛrɛnema baarakɛla dɔw bɛ cɛkɔrɔba sijɛw olu de bɛ ala minɛ ka guloki jɛman don ka taa makan mɛ i b'a sɔrɔ jamana ka miliyari mugan sonyɛlen b'u bolo ni ala yafara u ma ala ko ye nkalon ye denmisɛnninw sara docteur saba grève la mali kɔnɔ mun de bɔra a la aw karamɔgɔw de bɛ boli la anw da la diɲɛ don o don aw kana boli diɲɛ nɔfɛ a ye ala lajɛ n'i ma diɲɛ jabɔ n'i bɛ lahara sɔrɔ sanpɛrɛn ka jigin n kan i y'a faamu mɔgɔninfin e bɛ se ka jahanama sɔrɔ cogo di n'i ma na diɲɛ kɔnɔ e bɛ se ka arijinɛ sɔrɔ cogo di n'i ma na diɲɛ kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa Eh cɛ putain vraiment ne dabali banna quoi on dirait Aïdara tɛ fɛn dɔn de wa Aïdara tɛ ko kalama de wa walima kuma in bɛ sɛbɛn ka di Aïdara ma de a ka na a ɲɛfɔ wa

k'an ka tugu ala kɔ ka kira lajɛ ka badara ali lajɛ ka seyidina umar lajɛ ka seyidina bubakar siriki lajɛ k'an kana diɲɛ lajɛ ko diɲɛ nafolo in tɛ foyi ye ko diɲɛ mobiliba ninnu tɛ foyi ye diɲɛ duba ninnu tɛ foyi ye ko diɲɛ muso ninnu tɛ foyi ye sabu ko diɲɛ sabu la arijinɛ musow de ka ɲi arijinɛ nɔnɔkɛnɛw de ka di arijinɛ ji de ka di ka tɛmɛ diji kan ɔ mais o karamɔgɔ kelenw de bɛ ka tila ka n'a fɔ anw ye ko bari minnu bɛ ɛrɛgili kɔnɔ k'an k'o bariw to yen minnu tɛ ɛrɛgili kɔnɔ olu ka kan ka ci a karamɔgɔ jumɛn bɛ yen bi miliyɔn tɛ min bolo maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ sa ni an kana boli diɲɛ hɛrɛ kɔ mun bɛ karamɔgɔ bila ka taa mɔbili san miliyɔn bi wolonwula ni duuru mun na aw tɛ mɔbili naani mɔ aw tɛ miliyɔn naani mɔbili dɔ san k'a tɔ di fantanw ma de ni aw tɛ ka boli diɲɛ hɛrɛ kɔ mun b'aw bila ka taa sow jɔ miliyari ni miliyɔn kɛmɛ seeginw na fantanw bɛ ka sa ji kan fantan denw bɛ ka sa waa kelen nɔfɛ Gabriel Touré la dialyse kɛ masin a tɛ miliyɔn tan bɔ mais mali karamɔgɔ jumɛn bɛ min ka mobili man ca miliyɔn mugan ye aw k'a dɔ fɔ ne ye tan ne ni sanpɛrɛn cɛ ne tɛ da aw la n'i bɛ tugu ala kɔ tugu ala kɔ mais mali karamɔgɔ ne t'aw lamɛn quoi a bɛɛ tɛ dɛ ɲumanw bɛ yen jugumanw bɛ yen parce que dugu tɛ dugu min bɛɛ ka ɲi cent pour cent dugu tɛ dugu min bɛɛ ka jugu cent pour cent quoi nin bɛ lakale cogo di karamɔgɔ karamɔgɔ ansaridini ɲɛmɔgɔ ansaridini mɔgɔw o tuma na aw ma aw ma kuranɛ kalan wa ou bien aw tɛ ala ko ɲɛdɔn wa ou bien aw tɛ kira ko ɲɛdɔn wa ou bien ala ye mun fɔ aw t'a dɔn de vraiment je suis désolé wallahi bilahi Ousmane Sherif Madani Haidara bɔ i k'i ka nin kuma in rectifier quoi soit i ye n'i ye jama ye i t'a dɔn i bɛ mun fɔ soit ne kɔni t'a dɔn mun don bilahi lezi ne dabali banna ne t'a dɔn mun don quoi ne karamɔgɔba fɛn fɛn ɲininka a bɛɛ ko ko non ko gulɔ man ɲi ne karamɔgɔba fɛn fɛn ɲininka a bɛɛ ko ko gulɔ haramuyalen don i b'a fɔ lɛsogo haramuyalen don cogo min na i b'a fɔ nkalontigɛ haramuyalen don cogo min na i b'a fɔ suɲɛli haramuyalen don cogo min na mais ni mun minɛra muta la ni karamɔgɔ minɛra janaya la u bɛna ko muta k'an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ miliyari b'aw yɛrɛ kun donc aw y'aw ka miliyari ala de ye miliyari ci ka bɔ sanfɛ ka na di aw ma wa ou bien aw y'a bɔ min aw mana wuli an da la an kana boli diɲɛ hɛrɛw nɔfɛ an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'aw yɛrɛ bolo karamɔgɔ jumɛn bɛ mun y'i ban ka bazɛn riche la k'a ta ka di fantanw ma karamɔgɔ jumɛn bɛ mun y'i ban ka mɔbili la miliyɔn bi seegin ka taa feere k'a wari di fantanw ma n ye nin fɔ sa he ɲɛngo de a ɲɛngoya bɛ min karamɔgɔw da de y'a fɔ an ye anw m'a fɔ dɛ karamɔgɔw da baara de y'a u da baara camancɛ de y'a fɔ an ye k'an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ kira sara ka sɔrɔ ɲɔgɔmɛ tan t'a bolo a bɛ n ni kuranɛ cɛ a halala quoi ɲɔgɔmɛ tan maralen a tɛ kira bolo a y'a bɛɛ di fantanw ma ji tun bɛ di kira min ma kisi ni nɛɛma b'a ye i bɛ ji da ale de bolo ma a b'a bila ka taa kɔfɛ ni kɔfɛ mɔgɔw y'a min n'a tɔ sera a ma o don n'a tɔ ma s'a ma salamu lafiya mais bi miliyɔn mana na karamɔgɔw de b'a cɛ k'a k'u yɛrɛ kun u n'u muso n'u denw mali karamɔgɔ jumɛn bɛ sa mun ka so man ca miliyɔn bi seegin ye sa maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa mali karamɔgɔ jumɛn bɛ sa mun ka mobili man ca miliyɔn mugan ye sa maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa olu de ko k'an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ mais ni diɲɛ hɛrɛ tɛ fila ye ou bien o tuma olu bɛ ka mun fɔ u tigɛlen don u yɛrɛ da kɔnɔ kuma la de aw de ko ko ni ala y'a bɛɛ d'i ma diɲɛ kɔnɔ k'i sen t'a la lahara ni ala y'i ja a bɛɛ la yan diɲɛ kɔnɔ ko lahara y'e de ta ye mais miliyari b'aw kun yan miliyari t'anw bolo miliyɔn b'aw de kun yan miliyɔn t'anw bolo mɔbili ɲumanbaw b'aw de bolo yan mɔbili ɲumanba t'anw bolo so ɲumanbaw b'aw de bolo yan so ɲumanba t'anw bolo aw de denw bɛ ka taa faransi ni ameriki kalan na ka na mais anw de denw bɛ ka sa ekɔliso kɔnɔ sabu u tɛ ka se ka kalan kɛ aw de bɛna furakɛ ameriki ni faransi kɔnɔ mais hali dɔgɔtɔrɔso ɲuman a tɛ an denw bolo e cɛ karamɔgɔw a y'a kɛ mamadu kosɔn juma o juma aw ka taa jɔ Gabriel Touré la a b'a ye fantanw bɛ ka balo cogo di juma o juma ka taa jɔ hôpital du Mali la a b'a ye fantanw bɛ ka balo cogo di Mali kɔnɔ juma o juma ka taa jɔ Point G a b'a ye fantanw bɛ ka balo cogo di Mali kɔnɔ mais an ah, an ah. u bɛ se mun na dɔrɔn ka bazɛn don bazɛn waa bi seegin ta don ka disaba dɔ meleke u kan na ka fugulan belebele don u kunkolo la ka tila ka n'u sigi ka nkalon belebele tigɛ an ye kan ni n dara aw la san pɛrɛn ka jigin n kan fo n'aw changera mali karamɔgɔ tɛ yen quoi a nkalontigɛla den wololen tɛ yen ko ne bɛ da mun na quoi ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la juguman bɛ fɛn bɛɛ la mɛ aw bɛ ka gulɔ fana otorize bi aw ye ala y'aw ɲɛ la an ma ban nin ma aw ye kira y'aw ɲɛ la anw ma ban nin ma jibirila nana aw ta ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ anw ma ban nin ma aw ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ anw ma ban nin ma aw ye suw la kunu anw ma ban nin ma n'aw bɛ se nin bɛɛ la sa a b'a sɔrɔ nɔrɔ liberela ka di maliyɛndenw ma o de kama a fɔra aw ɲɛna ko diinɛ b'a dama faso b'a dama mɛ hakilintan t'a faamu mɔgɔ m'a fɔ ko diinɛ ko ye nkalon ye dɛ mɔgɔ m'a fɔ ala ko ye nkalon ye dɛ mɔgɔ m'a fɔ kira ko ye nkalon ye dɛ mɛ diinɛ tɛ faso jɔ a b'e ni sanpɛrɛn cɛ diinɛ tɛ faso jɔ makan baara de bɛ kɛ yen madinɛ baara de bɛ kɛ yen faransi a diinɛ ma faso jɔ quoi n'i minɛra metro suɲɛ la i ye silamɛ i ye kerecɛn i b'a amende de sara an b'a fɛ o de ka don mali kɔnɔ n'i minɛra suɲɛli la i ye silamɛ i ye kafiri ye i b'a wari fɔnɔ k'a di de kuwa an b'a fɛ o de ka don mali kɔnɔ mɛ ayidara e bɛ se ka bɔ cogo di fadenw ɲɛna badenw ɲɛna walima silamɛya ye fila de wa ne tɛ mun dɔn n balimaw fo n'aw ye n bilasira dɛ peut-être mali silamɛya ye fila ye quoi mali ala kɛra fila ye quoi mali kuranɛ kɛra fila ye quoi parce que i bɛ kuma dɔw mɛn karamɔgɔ dɔw da hali i t'a mɛn saba hali t'a mɛn kitabu kɔnɔ kuma tɛ kuranɛ ma bilayi lezi nin bɛ se ka kɛ cogo di ko ka gulɔ otorize minnu bɛ sariya kɔnɔ a y'olu ka yɔrɔ to yen ayidara e kan k'a fɔ de ko ka barisow ci n'o bɛnna mɔgɔ min ma i b'a fɔ ni ɲɛmɔgɔw y'a kɛ salamu lafiya n'u m'a kɛ fɛnɛ a b'u ni ala cɛ mɛ e kana n'i sigi k'e bɛ gulɔ kɔmantɛri kɛ ayidara hali i kelen y'i sigi ka gulɔ min i ka so kɔnɔ a man di ala ye kuma tɛ k'a fɔ ko ka taa papiye ɲini gulɔ min kama a cɛ mali ala terikɛ de bɛ ka nin fɔ tan hayidara ne m'a fɔ dɛ paseke hali ala ma sɔn k'a yɛrɛ yira an kuntigi la mɛ hayidara de ala y'a ɲɛ la wa san bɛ na cogo min na fɛnɛ ala y'a yira hayidara la ayidara de binna kɔlɔn kɔnɔ mɛlɛkɛw nana ayidara ta ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ayidara de ye suw la wuli ayidara de fiyentɔw ɲɛ yɛlɛ e cɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ 95 pourcent musulman nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i y'a faamu nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ vraiment ala ka maliyɛnw changer quoi walayi bilayi talayi ala ka maliyɛnw changer kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ n'i kumara sa kunfindenw bɛ bɔ he a ye mɔgɔkɔrɔba fa neni a y'a ba neni fa neni jumɛn kɛra yan ba neni jumɛn kɛra yan karisa i ye nin fɔ tiɲɛ tɛ a solo tiɲɛ tɛ pourquoi a ye nin parce que ne m'a ye kuranɛ kɔnɔ bala yira fo n'a y'a yira n na a bɛ kuranɛ yɔrɔ min na ko gulɔ bɛ se ka bariso bɛ se ka autoriser papier bɛ bariso minnu na sungurubaso bɛ se ka autoriser sɛba papier bɛ sungurubaso minnu na zon bɛ se ka autoriser papier bɛ zon minnu bolo ɛ n'i taara papier ta sisan polisi la k'i tɛ miliyɔn fɛn suɲɛ k'i bɛ dan waa bi duuru fɛn de ma donc ayidara de y'i bila suɲɛli la ne m'a fɔ ayidara de y'a fɔ aw kana kuma aw kunfɛ sa a ye wajulu kɛ ala ta ye quoi a ye wajulu kɛ kira ta ye quoi a ye wajulu kɛ nabi ɲumanw ta ye quoi a ye kuranɛ dayɛlɛ a k'a kɔnɔ kuma fɔ jeunes ɲɛna quoi a k'u dusukun salo ka na ala ko yɔrɔ la quoi a kan'u dusukun salo ka taa saba ka taa jahadi yɔrɔ la ayidara walayi bilayi talayi solo man d'i ye u bɛ bɛn tiɲɛ ma mais solo bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ tɛ bilayi lezi ala ala yɛrɛ i yɛrɛ ɲininka quoi e ye den modèle min ye quoi parce que ne ma deli ka ko ne wolo ni bi cɛ a ma janya dɛ mais ne solo ye wajulu fɛn fɛn lamɛn ne y'a mɛn a bɛɛ de la ko gulɔ man ɲi ne ye wajulu fɛn fɛn lamɛn ne y'a mɛn a bɛɛ de la saba k'an kana gɛrɛ jɛnɛya la ne ye wajulu fɛn fɛn ne y'a bɛɛ de lamɛn comme quoi k'an kana an kana ɲɔgɔn su ka ɲɔgɔn kɛ juguman kan mais ayidara de ko ne m'a fɔ dɛ a ye taa a b'a ka page kan yen ayidara da baara de ko ko papier bɛ minnu bolo papier bɛ baritigi minnu bolo donc olu kan ka autoriser olu ka gulɔ feere gulɔ feere yɔrɔ la sunguruba sunguru sungurubaso bɛ k'a kɛrɛfɛ walima a bɛ k'a kɔnɔ gulɔ feere yɔrɔ la dɔrɔgutalaw na kɛ yen gulɔ feere yɔrɔ la kalabanciw de bɛ kɛ yen ɔ n'e ko ko papier bɛ minnu bolo ɔ est-ce que a kan ka bɔ e da tugun k'a ye wuli aw ka taa misiri la wa e de ye gulɔ autoriser vraiment mali karamɔgɔ a ye changer quoi wallahi bilayi ne kan t'a bɛɛ ma mais ayidara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayidara i wajulukɛ cogo falen ayidara n'i tɛ se ka kuranɛ kalan mɔgɔ bila i kɛrɛfɛ o k'a kalan k'a kɔrɔ i b'a kɔrɔ fɔ bamanankan na quoi ne b'o bɛɛ préférer ni nin ye quoi kana n'i sigi k'i bɛ fɛn fɔ ala ma fɛn min fɔ quoi o man ka bɔ i da quoi anw de kan k'olu kɛ quoi anw yɛrɛ fana bɛ siran o ɲɛ k'o kɛ quoi ka kuma fɔ ala ma kuma min fɔ quoi non o kuma bɛ mun yira an kana sigi ka nkalon tigɛ diɲɛ ɲɛfɛ quoi minnu filɛ bi k'u sigi ka ne lamɛn u bɛ k'u ka ci de bila minnu filɛ commentaire la u bɛ k'u ka ci de bila a dɔw ma deli ka solo tamani y'u ɲɛ la mais tiɲɛ ni nkalon n'a nana dɔrɔn bɛɛ b'a bɔ ɲɔgɔn na quoi ayidara ne ye n kali kuranɛ la walayi i ye nkalon tigɛ ne n kali ala min ta ye diɲɛ bɛɛ ye quoi ala min ye diɲɛ bɛɛ da ne ye saba ne fana ye n kali o ala de la ayidara e ma tiɲɛ fɔ parce que a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko gulɔ dɔ kan saba bariso dɔ kan ka autoriser ka dɔ datugu ne m'a ye ne m'a mɛn n'i taara lafiyabugu jeme kɔnɔ biyɛrɛ bɛ feere cogo min na dɛ a bɛ feere kalebasi kɔnɔ ten n'i bɔra kalebasi kɔnɔ ka taa biblɔsi la dɛ biyɛrɛ bɛ min kalebasi kɔnɔ cogo min na a bɛ min biblɔsi la ten mais ne ko ko nɔ ko biblɔsi mɔgɔw k'u ta dayɛlɛ kalebasi mɔgɔw k'u ta datugu ayidara ye ɲɛnawoloma kɛ dɛ vraiment je suis désolé quoi karamɔgɔ n'i bɛ bɔ i kuma cogo jate minɛ quoi kana bɔ n'i ye jama ye dɔrɔn ka na fɛn fɔ fɛn min b'i kunkolo kɔnɔ ala ta fɔ sa ala ye mun don dɔnniya min di aw ma k'aw ka na anw fana ɲɛ tugunenw ɲɛ yɛlɛ n'o ye quoi ayidara a ko kosɔn i ka bɔ n'i bɛ wajulu kɛ i k'a jate minɛ quoi fɔlɔ karamɔgɔw de tun b'a fɔ an ye ko ala tɔgɔ de bɛ avion wuli an ɲɛ yɛlɛnna bɛɛ y'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye karamɔgɔw de y'a fɔ an ɲɛna k'i k'i sigi ko ala de bɛ jɔn sɔn ala dun ko ko n'i ma wuli k'ale t'i dɛmɛ o tuma mali karamɔgɔ aw bɛ sabu aw bɛ kuranɛ kalan kunjugu de kan wa ou bien aw b'a kalan i b'a fɔ tɔw b'a kalan cogo min na de wa ou bien mun ka d'aw ye aw bɛn'o de ɲɛfɔ ne ma se k'a faamu quoi franchement ne m'a faamu ɛ cɛ dani nin kɛra baara yɛrɛ dani ture mali belebeleba in kayi fo kidali maliyɛn den tɛ yen min tɛ hayidara mun dɔn hayidara min ye ala y'a ɲɛ la ka jibirila y'a ɲɛ la ɔ o hayidara kelen de ko k'an ka barisow to yen papiye bɛ bariso minnu na k'an ka barisow ci papiye tɛ bariso minnu na ayidara i ye janaya kɛ sɔgɔma i y'a kɛ sufɛ ne bolo k'a bɛɛ janaya ye ne ye i ye janaya kɛ tile kɔrɔ i y'a kɛ sanfiɲɛ kɔrɔ a bɛɛ janaya ye ne ye i ye nkalon tigɛ dibi la i ye nkalon tigɛ yeelen na a bɛɛ nkalon de ye mais e kana n'a fɔ ko ka gulɔso dɔ wusaya ni dɔ ye c'est pas normal nin bɛnnen tɛ dabara kɔnɔ nin tɛ karamɔgɔ ka kuma ye nin tɛ silamɛ ka kuma ye hɔrɔn tɛ nin fɔ hali bolisɔnnaw tɛ nin fɔ hali mali kɔnɔ bolisɔnnaw b'u dogo k'u ka koninw kɛ faransi y'a ye ni gulɔ buteli bɛ yala jɔn mago b'i la mais mali kɔnɔ n'i y'o kɛ ɛ aw ma karisa den e pourtant karamɔgɔ dun de kun anw ma ko ni papiye b'a la aw papiye dan tɛ i ka wari bɔ ka taa i ta san ye wa ayidara ye ala ta fɔ sa a ye ala ta fɔ maliyɛnw ye sa a kana aw sigi dɔrɔn ka jama ɲɛda lajɛ ko mun ka d'aw ye k'a b'a fɔ a ye kuranɛ dayɛlɛ a ka ala ta fɔ maliyɛnw ye kuwa n'a sɔrɔ wajulu tun bɛ ka nafa ɲa mali kɔnɔ bi tun tɛ bakari togola sɔrɔ kaso kɔnɔ a bɛ n ni mamadu cɛ parce que depuis an t'a dɔn ko diɲɛ ye fɛn min ye bakari togolaw bɛ mali kɔnɔ ɛ cɛ mɛ wajulu donna olu kulo yan ka bɔ yan ko sonyɛli man ɲi mɛ bakari togola ye miliyari sonyɛ ko sonyɛli man ɲi an ka wari bɛ ka sonyɛ ka tila ka taga magan n'a ye n sinamuso bɛ ka taa ni bange wari ye sugu la n fana bɛ taa ni bange wari ye sugu la wari min b'a ka pɔritofiye kɔnɔ n'o t'i ta kɔnɔ i n'i ta lankolon bɛ segin dɛ a bɛ n ni mamadu cɛ kuwa anw ma taa magan anw ma taa madinɛ mɛ anw b'a dɔn ɲuman ni juguman anw b'a bɔ dɔn ɲɔgɔn na kuwa ayidara a ye sabali sa hali kereciyɛnw tɛ nin fɔ kuwa 95 pourcent musulman mɛ ni silamɛdenw de tɛ ka gulɔ min mali kɔnɔ jɔn de bɛ k'a min de aw k'a fɔ ne ɲɛna tan n'aw ma da la a ye ne solo ka kuma kɔrɔbɔ kuwa sunguruba ni bɛ mali fan o fan aw bɛ taa sungurubaw minɛ k'u lajɛ k'u lajɔ dɛ sunguruba kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ n ni kuranɛ cɛ i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni seegin ye maliyɛn den de ye aw tɛ nin si kɛlɛ kɛ aw bɛ taa mali bariw ta k'a lajɛ bariso kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ bariso bi seegin ni duuru o ye maliyɛn denw de ta ye a dun fɔra ko mali ye 95 pourcent musulman de aw tɛ kɛlɛ kɛ nin si la karamɔgɔw ko ka gulɔ autoriser papiye bɛ minnu na a y'olu to yen papiye tɛ minnu na a y'olu ci cɛ a y'a kɛ kuranɛ kama a ka ala ta fɔ mɔgɔw ye ten sa dɔ kɛra yɛrɛ yira in na ten kuwa dɔ kɛra yɛrɛ ɲɛfɔ in na ten kuwa aw ko k'an kana boli diɲɛ kɔ fɛn bɛɛ b'aw bolo a bɛ n ni kuranɛ cɛ fɛn bɛɛ b'aw bolo kira sara ka sɔrɔ ɲɔgɔmɛ mugan t'a bolo n'i tun ye ji d'an kuntigi ma kisi nɛɛma b'a ye a b'a bila ka taa kɔfɛ de ni kɔfɛmɔgɔw fara ale bɛ sɔrɔ k'a ta min mɛ mali karamɔgɔ jumɛn bɛ yen bi mun ka mobili man ca miliyɔn mugan ye mali karamɔgɔ jumɛn bɛ yen bi mun ka so man ca miliyɔn bi seegin ye mali karamɔgɔ jumɛn bɛ yen bi mobili duuru wɔɔrɔ tɛ mun bolo ayidara yɛrɛ da b'a ra ko maliyɛnw ma k'ale ka da k'ale mobili kelen jɔyɔrɔ tɛ ayidara i t'a kɛ kuranɛ kosɔn i ka dɔ feere mobili la i ka t'a di fantanw ma sa wa e k'a dɔn ko ni saba n'i bɛ sa don min na i ni mɔbili in tɛ taa n'i bɛ sa don min na i ni du ninnu tɛ taa n'i bɛ sa don min na i ni fɛn jumɛn bɛ taa i jogo ni kɛwale an'i ye ko minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'o de bɛ se ala fɛ yen k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka gɛlɛn diɲɛ don o don mɔbilibaw de bɛ ka mɛnɛ mɛ hali bi aw tɛ k'aw ɲɛ yɛlɛ diɲɛ don o don kisikasa dɔ de bɛ ka cu maliyɛndenw kan cɛba diɲɛ don o don jahata dɔ de bɛ ka cu maliyɛndenw kan mɛ an an an bɛ mɔgɔ ko in de la dɔrɔn an bɛ boli la mɔgɔw de kɔ dɔrɔn bɛɛ ɲinɛna ala ta kɔ bɛɛ ɲinɛna kira ta kɔ bɛɛ ko ko n yɛrɛ pɔsi bɛɛ ko ko n ka karamɔgɔ maliyɛnw ne bɛ n kali n ka tunga la karamɔgɔ tɛ mun bɛ se ka mɔgɔ don arijinɛ karamɔgɔ tɛ mun bɛ se ka mɔgɔ don jahanama i kɛwale n'i jogo dɛ o de b'i don arijinɛ ubiyɛn o de b'i don jahanama ami kante belebele fo maroc bonjour ne ma se ka nin faamu nin bɛ kɛ cogo di nin bɛ ɲɛfɔ cogo di minnu kan k'anw bɔ sira jugu kan olu yɛrɛ bɛ k'anw dɛmɛ k'anw nata sira jugu kan ayidara kanubaga fɛn fɛn mana mɛn ayidara da komi ni ala ye miliyari d'i ma n'i ye bari dayɛlɛ a la i bɛ don jahanama a bɛ n ni kuranɛ cɛ hali olu tɛ sɔn u nɔfɛ mɔgɔw k'a dayɛlɛ mɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ayidara lamɛn n'o y'a mɛn hayidara da i b'a sɔrɔ bari dayɛlɛ ka di dɔ ye mɛ a tigi bɛ ka siran mɛ de fait que ayidara b'a fɔ dɔrɔn a dabara la ko ni papiye b'i ka bari la ça va t'as le droit droit b'i bolo k'i ka bari dayɛlɛ e cɛ maliyɛnw walayi ne solo dabali banna ma moitié jeannette kɔnɛ fo colorado belebele ko bɛ cogo di karamɔgɔw olu kan k'anw bilasira mali karamɔgɔw bɛ fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ k'i sigi ka kuma in sɛntɛzi kɛ hakili sigilenya la kuwa hali n'a bɛɛ tɛ nkalon ye walayi bilayi a la nkalon ka ca ni tiɲɛ ye ne b'o fɔ mun de la de

zulukalanaani ko diɲɛ ye fu ye mun tun tɛ yen k'a tɛ zulukalanaani bolo mun a kunna fugulan ye sanu de a bɛ sigi sɛzi min kan sanu de don samara min b'a sen na sanu de don bere min b'a bolo sanu de don a bɛ dumuni kɛ ni fɛn min ye sanu de don a bɛ dumuni kɛ minɛn min kɔnɔ sanu de don mɛ a fɔra o zulukalanaani ye ko diɲɛ ye fu de mɛ zulukalanaani bɛ min bi aw k'aw miiri olu la sa karamɔgɔw sa depi ne wolola ne ma deli k'a mɛn sɛkina amawula da k'a ye bari dɔ dayɛlɛ ko ka dɔ datugu walayi bilayi hayidara ye nkalon tigɛ a bɛ n ni kuranɛ cɛ i ye nkalon tigɛ hayidara i ka nin kuma b'a yira de k'i ye dɔlɔ autorisé kuwa papiye bɛ bariso minnu na a y'olu to yen papiye tɛ bariso minnu na a y'olu ci maliyɛnw kuma in kɔrɔ ye mun de ye de aw ni ne kuma in kɔrɔ ye mun ye ayidara bari o bari bɛ mali kɔnɔ n'a bɛɛ taara papiye k'a ka fɛn na mali tɛ wele la bilen ko 95 pourcent musulman dɛ ayi an kana boli diɲɛ hɛrɛw nɔfɛ miliyari b'aw kun anw m'a sɔrɔ fɔlɔ hali anw ma daraka sɔngɔ sɔrɔ fɔlɔ aw ko k'an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ miliyari miliyari min b'aw bolo aw tɛ ka sɔn k'o tila aw n'aw ni ɲɔgɔn cɛ ayidara don min na e ko ko k'i ka da k'ali mɔbili kelen jɔyɔrɔ tɛ yen k'i denkɛni fa o sara ka sɔrɔ katikati fila wa saba o b'a bolo so kɔnɔ ayidara k'a fɔ e t'o mɔbili ninnu dɔw labɔ e k'o feere i ka taga jalizi kɛ masin san ka di gabriel ture ma ayidara e ɲɛ tɛ mali ekɔlisow la wa e cɛ cɛ ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye sa i bɛ boli la fɛn min kɔ diɲɛ kɔnɔ n'i m'a sɔrɔ min bɛ boli la i kɔ o bɛ kun i la dɛ an kana diɲɛ hɛrɛ lajɛ an kana lahara an ka lahara lajɛ an ka janto an ka janto ɲɔgɔn na a ye hinɛ fantanw na an ka hinɛ fantanw na miliyari bɛ janɛti bolo janɛti bɛ ne dɔn ko kɔngɔ bɛna ne faga janɛti jɔlen don n'a ka miliyari ne kunna ko e ala solo tamani hinɛ bɛ ne la koyi kɔngɔ bɛn'a faga ni janɛti ne ɲin ye o la ala kana barika don na yann'a k'a jɔ ko hinɛ b'a la dɛ a ka miliyari na a bɛ taa dɔ de b'o la ka dumuni san ka n'a di yan o de ye hinɛna ye quoi kɔnteli bɛ daminɛ kelen de la mali karamɔgɔw kɔnteli bɛ daminɛ kelen de la mali karamɔgɔw ni waritigiw y'a ye bi aw bannen don diɲɛ na fantanw k'a ye bi aw bannen don diɲɛ na dɔnnibagaw k'a ye bi aw bannen don diɲɛ na i bɛ ban diɲɛ na cogo di dabara tɛ o aw de wariso anw na yan diɲɛ don o don an bɛ gɛsinɛri de don juma o juma juma o juma gɛsinɛri a y'a da aw ɲɛkɔrɔ sa fantanden joli bɛ gabriel touré da la bi aw karamɔgɔw aw kan ka lutter ka kɛlɛ jumɛn kɛ bi faransi kɔnɔ yan i tɛ wolo yan faransi kɔnɔ olu minnu tɛ silamɛ ye u ma taa makan u ma taa madinɛ u ma deli ka hali ala tɔgɔ b'u da fɔlɔ mais faransi yan den tɛ wolo yan k'i bɛ kɛ garibu ye quoi ayi ne bolo aw kan ka kɛlɛ min kɛ bi ka gerebudenya interdit mali kɔnɔ ayidara a se b'i ye munna e tɛ gerebudennin in bɛɛ minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan saba ka sosiyete belebele dɔ dayɛlɛ nɛgɛsude yɔrɔw b'a la sɛji dilan yɔrɔw ka k'a la ayidara o bɛ o bɛ gerebudenya o bɛ dɔ bɔ a la mali kɔnɔ e ni mali karamɔgɔ tɔw ka bolo fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ten mais aa ah, ah, an kana boli diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ e ka mobili ka ca miliyɔn bi seegin an kana boli diɲɛ hɛrɛw nɔfɛ e ka du ka ca miliyɔn kɛmɛ an kana boli diɲɛ hɛrɛw nɔfɛ n'i ye bazɛn don n'a tɛmɛna waa tan kan i bɛ taa jahanama kɔnɔ a b'e ni kuranɛ cɛ ayidara i ka bazɛn ka ca waa bi saba ye